Right, Mícheál, chugat san club. Measaim go bhfuil an-sheans ag Dún na nGall. Measaim go bhfuil níos mó déanta acu i mbliana agus táim chun dul le Dún na nGall inniu. Alright, bhuel cífimid linn. So beidh cabhair na gaoithe ag Dún na nGall anseo sa chéad leath. Beidh siad ag iarraidh bheith ar a laghad sé nó seacht de chúilíní chun tosaigh. Is fiú an luach sin an gaoth seo. Tá sé thar a bheith láidir anseo. So cífimid linn. An chéad leath anois le Brian Tyers. Go raibh maith agat a Mhichíl agus tráthnóna gaofar go maith mar atá feiscithe agaibh sa chluiche roimhe seo má bhí sibh ag féachaint air ach an pháirc go diail ar fad. Cluiche an-thábhachtach sraithe. Kieran Donaghy agus duine nó beirt de phiardaí móra Chiarraí leis tagtha thar n-ais an tseachtain seo, McCarron. Cúpla athrú a chuaigh i ngan fhios ormsa roimis an gcluiche. Tá Eamon McGee fágtha ar lár agus Eoghan Bán Gallagher uimhir a hocht déag istigh ina áit sin agus Frank McGlynn. Níl sé siúd ag tosnú ansan sa líne leath-thosaigh agus tá Eoin McHugh, a bhí san ionad san an tseachtain seo caite agus a bhí ar fheabhas ar fad, Tá sé siúd istigh arís tráthnóna. An pheil caite in airde aige, Eddie Kinsella. 'Siad Dún na nGall a bhuaigh caitheamh na pingine agus an cinneadh déanta acu súd imirt anseo. Cheapas go ndúirt Michael Murphy roimis an gcluiche go mbeadh sé ag imirt le cóir na gaoithe ach an chuma ar an scéal gur ina choinne atá siad ag imirt agus cheana féinig tá duine nó beirt in adharca a chéile ansan amuigh, Donncha Walsh ag iarraidh dul chun cinn a dhéanamh ansan ach Leo McLoone. ag cur stop leis siúd ach á dhéanamh go mídhlisteanach. Alan Fitzgerald an lántosaí istigh agus é ag gluaiseacht amach i dtreo an taobhlíne ach Darren O'Sullivan teacht fé dhéin na peile. Marty O'Reilly anois. Bogaithe siar ach tá siad fós ag gearán agus caint lena chéile amuigh ansan i lár na páirce agus caithfear an pheil a thabhairt siar arís. Chím McFadden agus Donaghy ansan ag cur aithne ar a chéile. agus níos amháin as san ar shlí. Cic saor tógtha, buailte isteach ansan, faighte aige Darren O'Sullivan. Paddy McGrath ag fanacht leis siúd go fóill. Faighte aige O'Sullivan arís anois. Bearna deas os comhair an chúil, más féidir leis pas trasna na páirce. Stephen O'Brien ag teacht aige Donncha Walsh anseo agus tá an dorn curtha i bhfearas aige siúd agus tá an chéad phointe cláraithe ansan aige. Bhí bearna maith mór ansan ar aghaidh an chúil amach. Jab déanta go maith aige Donncha Walsh an babhta san. Is dócha daoine den tuairim ná fuil tús ró mhaith curtha aige leis an tsraith ach suimiúil anois go bhfuil Dún na nGall ag imeacht gearra leis an cic amach, rud ná dhein Peter Boyle an lá deireanach i gcoinne Mhaigh Eo. sé agus is dócha go bhféadfá a rá ná raibh an rath céanna orthu i lár na páirce agus a bhíonn de ghnáth. Sin suimiúil. Dúrt cheana go raibh Anthony Thompson tugtha thar n-ais acu. Triúr dos na cosantóirí an tseachtain seo caite an-fheiceálach ag dul chun cinn McGlynn, McHugh agus McGrath ach cé gur chaith sé tamall ag imirt i gcoinne Chorcaí is dóigh liom ainmníodh sna tosaithe Anthony Thompson ach shamhlóinn go bhfanfaidh sé mar ancaire níosa mhó tráthnóna. McGee ansan. Curtha fé bhrú ach arís Ciarraí ag ligean dóibh go dtí seo go háirithe an pheil a dh'iompar, McLoone agus Donaghy dul isteach ansan go láidir agus tá Eddie Kinsella chun an ceann seo a chaitheamh in airde eatarthu. Níl aon amhras ach ná fuil aon fhonn ar éinne anso órlach a ghéilleadh. Tá siad ag dul isteach cruaidh agus tógfaidh sé taispeántas maith ó fhear na feadóige smacht a choimeád ar chúrsaí anseo. Faighte aige Donaghy ach baineadh de arís agus tá sé dulta isteach ansan anuas ar Mhichael Murphy agus an gomh dearg ar fhear Ghleann tSúilí agus chun na fírinne a insint ba dheacair é a thógaint air. Tá siad ag iomrascáil ann. d'fhoirne ag imeacht isteach chomh maith anseo agus, bhuel, tá Eoin McHugh ar an dtalamh chomh maith céanna fós ansan agus greim scrogaill acu ar a chéile agus Donncha Walsh anois ag dul sall d'iarraidh píosa a chur ar Leo McLoone. Tá sé seo gan dealramh, a Aodáin, cén léamh atá agatsa air? Bhuel, is é sin ar fad ón gcaitheamh isteach, n'fheadar sa diabhal canathaobh go raibh sé ag caitheamh isteach na caide ach, Tar éis é sin, tar éis an t-eachtra san. Níl aon dabht ach gur rug Donaghy ar Murphy timpeall ar an scrogall. Címid anseo anois é, lámh aige Donaghy timpeall ar mhuineál Michael Murphy agus is dócha níl sé sin sna rialacha. Bhí sé ag iarraidh saorchic tapaidh a thógaint ach caithfidh tú do cheann a chimeád agus d'imigh rudaí ó smacht ansan ón bpointe san i leith. Tá Eddie Kinsella ag labhairt leis an bheirt maor líne agus thíos in aice an chúil ar an dtaobh eile tá scliúchas eile ansan thíos. Cad a ba chúis de sin ar fad ach bhí sé díreach ráite agam ná beadh aon seasamh siar anso agus go gcaithfeadh Kinsella smacht a choimeád ar chúrsaí. Tá sé ag labhairt le Michael Murphy agus le Kieran Donaghy agus an bheirt acu súd agus go leor le rá acu lena chéile. Cuma air ná fuil aon chárta le bronnadh anseo. Mar sin. Anois, b'fhéidir gurb é seo a tharla istigh sa bhád ansan, McGee agus Fitzgerald ansan agus. Bhuel, uilig imeacht ansan. Yeah, agus chun a cheart a thabhairt d'Alan Fitzgerald a Bhriain, bhí lámh aige Neil McGee, bhí sé ag iarraidh rud éigin a dhéanamh lena láimh ach is dóigh liom fhéinig go bhfuil sé an-thábhachtach anois don réiteoir smacht a fháilt ar an ar an gcluiche so tapaidh mar seans go n-imeoidh sé ó smacht. Bhuel, tá sé, bhuel, bhí Steve Conroy, cad é mar a ghlaoigh na maoir cúil ar a, bhuel, cheap sé go raibh sé ag dul isteach ansan i dtreo an mhaoir chúil ach, Tá an liathróid tugtha isteach aige. Seo chun Ciarraí anois agus deis ar bháide ag Bryan Sheehan sara ag Peter Boyle ach i gcás mar sin nár cheart don maor cúil glaoch ar an réiteoir? Níl aon amhras ná é, a Bhriain, ach ní dhéanann agus you know tá sé ag labhairt leis anois is dócha ach b'fhéidir beagáinín ró-dhéanach ach is cinnte go raibh greim láimhe ag Neil McGee ar Alan Fitzgerald agus is cinnte gur thug Alan Fitzgerald buille dó tar éis dó san tarlúint ach N'fheadar. Caithfidh an réiteoir smacht a dh'fháil nó. Agus tá siad in aghaidh a chéile arís fiú! Agus cím iad anseo. Tá lámh aige ar a mhéaracha agus ghortaigh sé. Cíonn tú Alan Fitz. Tá a mhéaracha leis gortaithe agus bhuail sé é mar. N'fheadar an raibh sé ag iarraidh iad a chasadh siar nó pé rud é ach arís a Bhriain, tá rud éigint eile ag tarlú anois. Agus sinn ag féachaint ar an athimirt, thosnaíodar arís ansan, ag coraíocht lena chéile agus cárta dearg díreach ag Alan Fitzgerald as na buillí a bhuail sé ansan ar lánchúlaí Dhún na nGall. Agus n'fheadar an bhfuil McGee curtha den bpáirc chomh maith? Anois, is dóigh liom go bhfuil an lánchúlaí, tá fuil lena shrón aige siúd nó an gortú fola, N'fheadar an bhfuil an lánchúlaí curtha den bpáirc ach cinnte tá Fitzgerald imithe. No, tá McGee imithe, tá sé suí síos, tá an cuma ar an scéal go bhfuil sé imithe. Agus fiú amháin ar an dtaobh líne anois, McGee agus Alan Fitz ag dul in adharca a chéile, tá siad scaipthe amach anois ar deireadh. Ach Marc Ó Sé chomh maith, tá sé ag imeacht den bpáirc agus fuil ag sileadh uaidh a Bhriain. An-chuid rudaí ag tarlúint anseo. Bhuel, caithfidh muid a chinntiú anois cén scéal aige Neil McGee. An bhfuil cóir leighis á chur air mar a dúirt Aodán sin é Marc Ó Sé ansin agus cóir leighis á chur air siúd mar sin an ceann sin curtha isteach ansin agus thairis an trasnán ar shlí sé an scór an rud is lú tábhacht i láthair na huaire ach a d'iarraidh a dhéanamh amach. Cén scéal aige Neil McGee? Ach pé scéal é, ar chlár na scór, tá an captaen tar éis Ciarraí a chur an tarna pointe chun tosaigh. Yeah, pointe tábhachtach is dócha. Ní raibh lá iontach aige Sheehan an lá deireanach leis na saorchiceanna agus bhí an ceann sin tábhachtach do ach an gaoth ag tacú le Ciarraí, a Bhriain, agus é an-láidir so beidh sé tábhachtach go bhfuil siad in uachtar roimis leath ama, go mór in uachtar. Seo arís Ryan McHugh tar éis don pas a chur i bhfearas, leagadh go talamh é. Kavanagh. Odhrán Mac Niallais isteach in sa lár slí go dtí fear Chill Chartha anois. Dul trasna na páirce, seo chugainn McHugh agus, bhuel, gan aon mhoill ar an réiteoir an babhta san séideadh na feadóige. Agus san amaideach ó Chiarraí, mar leis an ngaoth atá i gcoinne Dhún na nGall. sé an seans is fearr atá acu ná Michael Murphy ó shaorchiceanna agus bhí sé ach címid anso arís a Bhriain an t-eachtra san a tharla. Bhí láimh le Alan Fitz aige ach n'fheadar an raibh an dara rogha ag Alan Fitz ach é a bhualadh más rud go raibh sé ag iarraidh méaracha leis a bhriseadh nó pé rud a bhí sa cheann aige agus lean na buillí nuair a bhíodar ag teacht suas sa taobhlíne ansan a Bhriain. Bhuel, chaithfinn teacht leat sa méid sin. Ocht nóimeat caite. Go bhfios dúinn is le gortú fola atá Neil McGee tar éis an pháirc a dh'fhágaint. Ar an dtaobh eile den bpáirc tá Murphy agus gan dabht Murphy agus Sheehan b'fhéidir an bheirt is mó agus is mó scil ó thaobh Ciceanna saora chun Domhnach, pé scéal é, beimid á bhfeiscint san níos déanaí b'fhéidir ach an chéad scór aige Dún na nGall ansan óna gcaptaen. Mar sin ocht nóimeat go leith caite, tógtha go maith aige Murphy san aer ansan. Gan aon mhoill air, ag scaoileadh na caide isteach, McBrearty ag teacht. Shane Enright, is dócha a bheidh á fhaire siúd tráthnóna. Gaibhte go deas ansan aige Denis Daly. Is é seo an chéad chluiche aige Daly. N'fheadar an gceapfadh sé gur mar seo a bheadh ina chéad chluiche nó an gceapann sé gur mar seo a bheidh gach aon lá chomh garbh san. Ach an fear seo cruaidh tathagach é Daly agus scrúdú maith an-ghabháil san aer aige Michael Murphy an babhta san agus imirt maith aige Shane Enright chun an chaid a sciobadh ó McBrearty. Donaghy, coiscéim deas i leataobh chun Sheehan a shaoradh ansan. Tacaíocht ón dtaobh thall. Faighte isteach i dtreo Darren O'Sullivan. Paddy McGrath arís sna sála air sin ach éalaithe trí sna mogaill orthu. Isteach i lár slí agus Walsh arís an tarna babhta ar aghaidh an chúil aige agus an tarna ceann le Darren agus ar shlí éigin b'fhéidir go raibh sé ceart aige dul ar aghaidh agus tabhairt fé chúl ansan. Sin é go díreach é a Bhriain ach arís. An-chomhimirt ansan. Darren Sullivan ag léiriú a luas agus an-luas aige agus sé an tosaí is fearr atá aige Ciarraí suas go dtí so i mbliana ach Donncha Walsh ag féachaint i bhfad níos breabhsaí sa chluiche so ná mar sna cluichí roimis. Anois an cic amach gairid eile aige Dún na nGall agus tá Éamonn tagtha isteach go sealadach in áit a dhritheár Neil ar fhoireann Dhún na nGall. Tá siad súd i gcoinne na gaoithe, cuimhnigh. Tá dhá phointe aige Ciarraí orthu ach an. Gaoth an-láidir sin atá ag séideadh. Beidh sí ages na Ciarraígh sa tarna leath, Éamonn Doherty, agus tá sórt sámhnas le brath anseo anois tar éis aicsean an chéad chúig neomat nó mar sin. Is dóigh liom go bhfuil siad dírithe anois ar an bpeil. O'Reilly gafa thar Darran O'Sullivan. Anthony Thompson, feitheamh le duine chun tosaigh air ach scaoilte uaidh chomh fada le Eoin McHugh agus gan éinne beo ag teacht in aon ghaor dó súd agus d'fhéadfadh sé a bheith beagán déanach aige Crowley anois. Buailte siar aige Rory Kavanagh. Cosaint mhaith aige Ciarraí má tá Bryan Sheehan agus an léigear ardaithe acu. Donaghy, an bheirt lár páirce ag sní go deas le chéile. Fionn Fitzgerald anseo anois. Donaghy, rudaí simplí á ndéanamh aige gan an pheil a choimeád rófhada in aon chor in aon chor ach Paddy McGrath, ceann san tógtha ar a chaothúlacht aige. Ach gan éinne in aon chor istigh aige Ciarraí an babhta san nuair a bhí Donaghy amach chun cinn agus caithfidh siad ar a laghad tosaí amháin a dh'fhágaint istigh, a Bhriain. Beidh Dún na nGall sásta seilbh a choimeád timpeall ar lár an ghoirt so beidh sé deacair ar Chiarraí. Caithfidh siad brú suas agus an caid a bhaint dóibh. Neart maith léirithe ag Mark Griffin ansan agus é ag leanúint Murphy amach fé an bpáirc. De ghnáth bheadh ar chumas Murphy gabháil thar a chéile comhraic sa tslí sin ach do sheas Griffin an fód. Amach chuig McBrearty anso, Eoin Bán Gallagher. Lá mór is ea é dó súd agus Marc Ó Sé ar tí teacht thar n-ais ar an bpáirc, uimhir a 27 a bheidh á chaitheamh aige ach seo chugainn Dún na nGall ag sní na bpasanna le chéile go deas ansan, amach go dtí McBrearty ach san bheith rófhada laistiar do. Tuilleadh fós acu má tá Odhrán Mac Niallais. Chúig mhéadar is daichead ón gcúl, Murphy anois a bhí ar fheabhas ar fad ar fuaid na páirce an tseachtain seo McCarron, McFadden. Ciarraí, gan ach duine amháin fágtha i leath Dhún na nGall ages na Ciarraígh i láthair na huaire. Tuilleadh fós má tá ages na Conallaigh, Ryan McHugh, agus má tá aon bhearna ann bainfidh sé seo amach é. Agus calaois braite ag an moltóir agus ní ar Ryan McHugh a deineadh an chalaois ansan. Ach tréimhse suimiúil imeartha ansan, a Aodáin, Ciarraí ag feitheamh. Leo. An-shuimiúil, a Bhriain, is dócha. Nós a dheineadar i gcluiche ceannais na hÉireann nuair a bhuadar ar Dhún na nGall. Tá siad ag tabhairt imreoirí taobh thiar den gcaid. Chímid ansan Marc Ó Sé ag teacht isteach arís. Bhí fuil ag sileadh uaidh agus Kilkenny ag teacht amach. Magee fós ansan ar an dtaobhlíne ach beidh beidh Dún na nGall is dóigh liom, a Bhriain, sa chéad leath. Beidh siad ag iarraidh saorchiceanna a mhealladh ó chúlaithe Chiarraí agus caithfidh Ciarraí a bheith ciallmhar. Sin dhá shaorchic amaideach tabhartha uathu anois acu, go háirithe i gcoinne fear de chaighdeán Michael Murphy. Seo Pat Kilkenny ag fágaint na páirce tar éis dó seal a chaitheamh istigh in áit Mhark Uí Shé. Ach seo chugainn Murphy anois, ceann deacair go maith i gcoinne na gaoithe. Ach ní haon nath leis a leithéid sin de dhúshlán, bhí Johnny as. Tá formhór na scóranna atá faighte ag Michael Murphy i mbliana as saorchic mar atá sé chomh maith agus chomh tábhachtach do Dhún na nGall, go háirithe i gcluiche teann mar seo inniu. Ansin fear an Léigiúin is ea Brian Kelly. Dulta fada leis an gcic amach, Sheehan mar sprioc. Beirt ann má tá, Murphy á leagan anuas. Faighte anois aige Ryan McHugh. Cosúil le heascú an fear san. Deacair aon lámh le deáramh a leagadh air agus stop a chur leis an ruathar agus tá sé gafa chun cinn arís. D'fhéadfadh sé a bheith sa ghluaiseacht seo níos déanaí. Cuireadh iachall ar McHugh má tá casadh agus dul siar. Mac Niallais, na cliatháin á bhfágaint aige ag Ciarraí fé Dhún na nGall ach tá siad docht daingean ansan os comhair an chúil amach. Michael Murphy laistiar den imirt agus arís Eddie Kinsella i seilbh na feadóige agus gan aon mhoill arís ar Chill Dara í agus an babhta seo tugtha chun tosaigh ag an moltóir. Dhá mhí sula dtéann a dhóthain is dóigh liom ar Hugh McFadden ach Ciarraí anois agus caithfidh siad a bheith an-thapaidh ag gluaiseacht chun cinn mar tá daoine á chur siar ag an t-am ar fad aige Dún na nGall ach seans anois aige Darren. Bhuel, bheadh seans aige murach preab na peile bheith ró-arda. bháisteach tagtha anuas arís anseo orainn i dTrá Lí agus Michael Murphy, bhí sé le feiscint sa líne lánchúil an tseachtain seo caite. Pé áit go raibh gá le cinnireacht, bhí sé siúd ann. McLoone, stíl ana-thomhaiste aige Dún na nGall sa chéad leath seo, ní theastaíonn uathu aon bhuntáiste mhór a thabhairt ar chlár na scór don fhoireann áitiúil anseo agus chaithfeá a rá, Ciarraí, Ní hé go bhfuil siad scoite chuige, tá siad ag ligint leo, mar a dúirt cheana, teacht chomh fada leis an líne chúig mhéadar is daichead nó mar sin. Agus arís beidh siad sásta anois é a mhaolú síos arís. Ach Michael Murphy, mar a dúradh arís, a Bhriain, tá sé ag stiúradh na himeartha anseo do Dhún na nGall. Pé áit a bhfuil an chaid tá sé ann. Briseadh síos caideanna timpeall ar lár an ghoirt cúpla greamú iontach aige agus gan dabht ó saorchiceanna. Agus caithfidh Ciarraí luí isteach níos cóngaraí air siúd. Buailte siar agus trasna aige sin chomh fada le Ryan McHugh. Donaghy ag cuimhneamh ar dhul isteach. Seo chun Rory Kavanagh. Arís tá an cliathán fágtha fúthu acu. Na teaicticí go mór sa treis anseo sa chéad leath. Marty O'Reilly anois agus. Deis anseo acu b'fhéidir ar scór a dh'oibriú, ní hea, ní hé O'Reilly ach McHugh a bhí ann, Thompson. Siar arís anseo agus don tarna babhta nó trí fiú, gadaíocht deas aiges na Ciarraígh agus Donaghy agus tá ábhar spáis anseo aige Fionn Fitzgerald anois, McFadden ag teacht sall chun brú a chur air siúd. Marc Ó Sé ar a dtaobh so dhon bpáirc, gan éinne in aon ghiorracht agus Paul Murphy, ní mór atá feicthe againn dó súd go dtí seo. Agus é stracaithe chun talún ansan aige Leo McLoone agus beidh léamh an mholtóra air seo suimiúil. Bhuel, is dóigh liom timpeall ar a mhuineál ach leaid chomh beag le Paul Murphy chun a cheart a thabhairt do McLoone, ní dóigh liom go raibh mórán ann, a Bhriain. Cárta buí ar a shon san tuillte aige. Agus Bryan Sheehan is dócha go bhfuil sé 60 65 méadar amach agus tá sé chun tabhairt fé, a Bhriain, leis an ngaoth is dócha ach cinntiú ansan. Féachann sé go hainnis ach i ndáiríre ní dóigh liom go raibh puinn ann. Tá cocstí déanta aige Ciarraí dhon gceann san agus seo chun Dún na nGall anois agus tá ábhar spáis anso acu más féidir leo é a chaitheamh isteach tapaidh. Kavanagh, Bhuel, a phas féin faighte aige fhéinig. Chúig mhéadar is daichead ón gcúl anois ach gan éinne laistigh dó. Paddy McGrath agus arís sásta dul siar agus trasna. Eoin Bán Gallagher ansan sa ghluaiseacht chomh maith céanna, comhairle a leasa á chur ar a. Patrick McBrearty, Simon ansin amuigh i lár na páirce. Paddy McGrath á leagadh siar agus arís an réiteoir. An fheadóg séidte aige, abair. Ní hé seo an stíl peile is deise le bheith ag féachaint uirthi, a Aodáin. Ní hea, is dócha, agus tá tionchar an-mhór ag an ngaoth ar an gcluiche seo, a Bhriain, suas go dtí seo. Tá Dún na nGall sásta, mar a dúraís, an scór a choimeád íseal sa chéad leath agus, Is féidir Murphy a dh'fhágaint istigh leis an ngaoth ach Marc Ó Sé, chímid, tá sé ag teacht amach faoin bpáirc anois. Sea, tá sé suimiúil. Tá Ó Sé agus Mark Griffin a' leanúint a gcéilí comhraic suas fé an bpáirc. Buaite go maith aige Stephen O'Brien ansan istigh ach tá beirt acu á fhéachaint leis agus Doherty a' tástáil an gheansaí ansan. Tá Stephen O'Brien an-mhaith chuige sin. Cuireann sé síos a cheann is bíonn sé ag iarraidh imeacht chun cinn i gcónaí agus. Saorchic anois gnóite aige do Chiarraí agus seans aige Sheehan ach is dócha a Bhrian tá rudaí socraithe síos beagáinín. Tús an chluiche ansan bhí baol ann go n-imeodh rudaí ó smacht is imreoirí ag seiceáil is ag bualadh a chéile ach seachas saorchiceanna agus cúpla pointe ó Donncha Walsh níl mórán feiscithe againn i ndáiríre. Ní cluiche oscailte atá anseo in aon chor agus deacair féachaint air babhtaí. Mar sin Sheehan chun a bheart a dhéanamh anseo ón gcic saor. Dúbailt scór mar sin agus sin breis bheag is leath bealaigh tríd an gcéad leath anseo. Mar a chonaiceamar ansan Neil McGee an chuma air go bhfanfaidh sé den bpáirc cé go bhfuil sé agus bheith ag iarraidh a ráite agam dulta amach arís agus é ag prapáil ansan b'fhéidir go dtiocfadh sé isteach. D'éirigh le hEamonn Ó Duibhneach i gcoinne na gaoithe sin, an chic aige ag báil. Má tá, in airde san leis i gCiarraíoch agus é buaite ag Crowley go maith. Seo chughainn Griffin, fear gur breá leis sciúird chun cinn a thabhairt. Tionlacan maith déanta aige Michael Murphy ar sin, má tá, i dtreo an taobhlíne. Tá Stephen O'Brien bainte amach agus fear eile de na tosaithe aige Ciarraí den nglúin réasúnta nua. Tá an fear seo tagtha chun cinn an-mhór le dhá bhliain anuas, nach bhfuil? Go háirithe ó chuaigh sé isteach sa líne lántosach, is dóigh liom, mar nuair a thánn tú ag imirt sa líne lántosach, nuair a bhuann tú seilbh agus cuireann tú an ceann síos, d'iarraidh tiomáint chun cinn, caithfidh an cúlaí an feall a dhéanamh ort. Tá an buntáiste i gcónaí agat agus anois, saorchic cuíosach éasca anseo arís aige Bryan Sheehan. Agus gan dabht, anuas ar sin, cárta buí bronnta ar Mhichael Murphy, so caithfidh sé siúd a bheith beagán níosa cháiréisí. ina chuid imeartha. Cabhróidh an ghaoth leis é seo a chimeád laistigh den gcúl a shamhlófá déarfá, ach tá sé sin go hálainn ar fad agus mar a dúirt Anna, is beag duine ionchurtha leis féin ná le Murphy ós na ciceanna saora. Tá, is dócha. Níl an, ní cluiche ró-thaitneamhach é seo, a Bhriain i ndáiríre, ach tá sé an-deas. An scil sin a fheiscint ón dtalamh. Mar a dúraís Michael Murphy agus Brian Sheehan níl beirt níos fearr sa tír agus Peter Boyle ag tógaint a chuid ama leis na ciceanna amach agus níl lucht leanúna Chiarraí ró-shásta faoi. Bhuel, mar chuir sé ar an líne chúig mhéadar 's daichead i leath Dhún na nGall, Griffin ag leanúint Mhichael Murphy amach fén bpáirc. Briseadh faighte aige O'Shea anseo. Choinnibh sé an ceann ansan cé go raibh an chuma ar an scéal go raibh beirt nó triúr chun é a phlúchadh ansan agus tá Donaghy bainte amach acu. Trasna na páirce aige siúd seo chughainn Daly. Beidh sé de mhisneach aige tabhairt fé scór. Bhí cúpla leathsheans ansan aige ach tá Paul Murphy bainte amach anois aige. Seo chomh fada le Griffin. Brian Sheehan gafa laistigh de McFadden agus arís Michael Murphy agus an geansaí stracaithe ansan aige. Easpa misnigh roimis san ó Denis Daly ach nuair a gheibheann Sheehan an chaid bíonn sé i gconaí ag lorg an spás chun cic a thógaint agus níl fear níos fearr ón dtalamh nó ón imirt chun scór a thógaint ach seans anso aige arís do Bhrian an ghaoth ag tacú leis. Is déarfá go bhfuil an ceann seo beagán níos usa ná mar a bhí an ceann deireanach ach tá sé níos sia ó bhaile. Bhuel tá an t-aicsean déanta aige. Sin an chéad cheann aige siúd anois as na ciceanna saora.

Bhuadar an cluiche. Rinneadh an bheart. Tá siad de leaca á leagadh chun talún ar fuaid na háite. Ryan McHugh agus é ag iarraidh é a chur ina luí ar an maor líne gur deineadh calaois air siúd, Denis Daly a bhí i gceist ansan, agus fé shrón an mholtóra Enright agus tá sé ar an dtaobhlíne leis agus. Cárta dubh fachta aige Shane Enright dó fhéinig ach tá rudaí ar siúl ar fuaid na háite anseo a theastódh súil i gcúl do chinn uait. Fé mar a chímid ansan, Enright ag teacht trasna chun a cheart a thabhairt dó. Is dóigh liom go raibh sé ag iarraidh gualainn ar ghualainn a thabhairt dó ach is dócha anseo an áit a bhí an cárta dubh tuillte aige nuair a rug sé ar chosa Michael Murphy tar éis do Derek Mac ón CCC agus Bhuel, mar a tharla do Neil Gallagher an tseachtain seo caite, Ach bhí an maor líne laistigh ag caint ansan le Eddie Kinsella agus san eachtra san go ndeineas tagairt dó agus is é Daly a gheobhaidh an cárta anso mar do leag sé Ryan McHugh chun talún agus tá cárta dubh fachta aige sin chomh maith céanna. Sea agus Rory Gallagher ar an dtaobhlíne ag cur ina luí ar an maor líne gur tharla rud éigint agus níl. Níl lucht bainistíochta Chiarraí róshásta leis sin agus an liathróid is dóigh liom a bhí ag Ryan McHugh d'éirigh maith chun cinn is bhreise air, d'éirigh é a mhaolú síos agus nuair a chuaigh McHugh go talamh an maor líne dúirt sé go raibh cárta dubh tuillte aige agus anois caithfidh Ciarraí fear ionaid eile a thabhairt isteach so seans go mbeidh Pádraig O'Connor agus Pa Kilkenny istigh anois, a Bhriain. Ceann deas gafa ag Donncha Walsh ansan ina líne lánchúil fhéinig ach ag an bpointe seo anois tá Alan Fitzgerald caillte ag Ciarraí, ar chárta dearg agus Denis Daly ar chárta dubh. Cooper gan dabht tháinig sé ar an bpáirc an tseachtain seo caite McCarron agus Marc Ó Sé i lár an aonaigh ansan amuigh agus Aidan O'Mahony agus Michael Murphy ansan Paddy McBrearty chomh maith céanna agus tá an réiteoir ag féachaint air seo ar fad agus tá siad ag léimt isteach ar a chéile ansan. Cosúil leis an gcombeachtas léiríonn san hall Aidan O'Mahony. N'fheadar cad a thosnaigh é sin a Bhriain bhí cúpla buille ana dhéanach cúpla buille ana chruaidh agus má tá siad fiscithe ag an réiteoir caithfidh sé rud éigint a dhéanamh mar gheall air seo mar tharla sé sa chéad chúig nóimintí tá sé ag tarlúint anois agus gortófar duine éigint má leanann sé ar aghaidh. Bhuel níor bronnadh aon chárta tar éis an chéad scliúchais sa chéad chúpla neomant agus Brian Sheehan agus. Tá an gomh dearg air ansan agus níl aon fhonn orthusa seasamh siar óna chéile agus cad é léamh Eddie Kinsella ar seo? Sé McLoone an fear go bhfuil sé chun labhairt ar dtúis leis ach go háirithe agus gan dabht é seo ar fad os comhair an tseastáin. Brú ón slua chomh maith céanna agus cárta dearg eile. Bhí sé ar chárta buí roimhe seo ach cárta dearg díreach is ea é sin. Is dóigh liom, a Bhriain, gur McLoone a thosnaigh é agus sin é an chúis go bhfuair sé an cárta dearg. Bhí buillí ina dhiaidh sin ach McLoone a thosnaigh é agus sin an chúis go bhfuair sé an dearg. Ach Gooch ar an dtaobhlíne anois ar tí teacht isteach do Chiarraí. Bhuel, cad tá caite? Tá sé nóimeat is fiche caite sa chéad leath seo agus sé Eddie Kinsella an té is broidiúla díobh ar fad amuigh ar an bpáirc go dtí seo agus fiú ar an dtaobhlíne tá daoine anseo agus fonn orthu dul i ngruaig a chéile. Tá Cooper. ag prapáil thíos fúinn anseo ceart go leor agus tá Pádraig O'Connor leis ag tiargáil. Ach cluiche thar a bheith drámatúil agus sin é ansan an fear atá agus ná bí ag caint ar an bhfáilte a chuirfear roimis sin má thrasnaíonn sé an líne bán. Anois seo chugainn Sheehan agus é sin cuachta isteach aige, ach tá sé imithe ar dheis agus ar fóraoil agus mura bhfuil dul amú orm Aodáin, an é sin an chéad cheann ar fóraoil sa chluiche anois? McLoone. Bhuel chímid anseo é, a Bhriain. Buillí cúig imeacht isteach ón dtaobh thall in i dtreo an taobh mín ansan. An buille ansan ar Aidan O'Mahony agus Aidan O'Mahony gan dabht, níl sé sin chun seasamh siar agus, féachaint ar an maor líne agus bhí radharc an-mhaith aige ar an tachtadh sin a Bhriain agus is dócha ní raibh an dara rogha. Seo tá Pádraig O'Connor agus Colm Cooper tagtha isteach, Cooper ar an ndaichead slat, a bheag nó a mhór i láthair na huaire agus Shane Enright agus Daly imithe. Anois b'fhéidir go ndíreoidíst ar feadh scaithimh ar a bpeil. Foirne cleachta an-ard ach tógfaidh Donaghy an briseadh ansan, Cooper scaoilte uaidh. Troy tapaidh deis siúd ach chúig mhéadar slat ón gcúl. Tá sé ag cuimhneamh ar chúl bheith scór agus é stracaithe chun talún aige Marty O'Reilly. Tá mianach sona Marty O'Reilly a bhí ina shlodam fhéinig. Bhí an caid saghas imithe uaidh. Bhí sé ag iarraidh pas láimhe a thabhairt uaidh agus bhí sé ag titim. Bhí sé sin bog a dhóthain ach is dóigh liom anois tá an baol ann go mbeidh an réiteoir ag tabhairt saorchiceanna i gcomhair gach aon rud chun an cluiche a chimeád socraithe is dócha. Mar sin, Bryan Sheehan, chuir sé an ceann deireanach amú. Ach bheifeá den dtuairim Go n-aimseodh sé an sprioc leis an gceann seo. Isteach go hálainn ar fad aige. Agus an tábhacht is dóigh liom féin ag an bhFiann, bhí ráchairt mhór a Bhriain an-mhór i gCiarraí Bryan Sheehan nuair a bhí sé ar lár ansan sa chéad chúpla mheáits. Tá sé an-tábhachtach go mbeadh fear ábalta saor-chiceanna a thógaint, b'fhéidir i cluichí sraithe níos mór ná cluichí craoibhe, ach an-tábhacht ag baint leis. Sin é an ceathrú ceann aige nó. Mar sin Peter Boyle, tá na ciceanna an-ghearra caite uaidh aige, an ghaoth breith ar an gceann san ach an méid sin ráite, McFadden, Doherty anois ag iompar na peile trasna na páirce, Éamonn McGee, Tús anois brú níos airde suas fén bpáirc á chur aige Ciarraí orthu agus deacrachtaí acu anois fiú amháin lár na páirce a bhaint amach. Is é Ryan McHugh atá ag leanúint Cholm Cooper nó an tslí eile timpeall i láthair na huaire Cooper á leanúint sin. Is gach éinne níos sia suas ná líne 5 mhéadar istigh do Dhún na nGall fé láthair. Ryan McHugh agus Darren O'Sullivan ag dul isteach cruaidh air siúd. Tá sé nóiméad déag ó scóráil Dún na nGall go deireanach a Bhriain cic saor aige Michael Murphy. Dheas leo b'fhéidir pointe nó dhó eile a aimsiú roim leath ama táim cinnte. Ach abair ní fál go haer é chúig cinn de phointí do bhearna. Seo chugainn Doherty arís, Paddy McBrearty, ana-chiúin tráthnóna ach tá deis anseo aige. 1, socraithe aige agus an sprioc aimsithe ansan, ní féidir leat an méid sin spáis a thabhairt do na leithéidí siúd. Bíonn sé ciúin ach nuair a gheibheann sé seilbh bíonn an dainséar ann, go háirithe ar an chiotóg agus fuair sé i bhfad Éireann an iomarca spáis an babhta san. Is dóigh liom Pádraig Ó Connor a tháinig isteach ansan do Shane Enright atá á fhaire anois agus caithfidh sé, thit sé, thit sé go talamh ansan agus bhí fuílleach am aige McBrearty. Peter Crowley anois. Isteach go dtí Marc Ó Sé agus tá Dún na nGall ag déanamh fé mar a dhein Ciarraí anois leo siúd cúpla soicind ó shin. Gan aon fhonn orthu iad a ligint amach róbhog. Griffin. Seo chugainn Paul Murphy. Caithfidh aon imreoir bheith ana chúramach má thánn tú d'iarraidh greamú a chur isteach ar Phaul Murphy mar ní hé an fear is airde amuigh agus d'fhéadfadh sé cárta dubh a mhealladh ach tá cic saor meallta ansan aige Dún na nGall agus gan aon mhoill fén spéir orthu á thógaint san, Odhrán Mac Niallais, Eoghan Bán Gallagher agus tá bearna bainte amach aige ach gan aon duine chun cinn air agus gan aon dul as aige ach casadh siar. Patrick McBrearty. Anois tá siad ag feitheamh le reathaí a bhainfeadh bearna amach. Caitheann dul sall i dtreo an taobhlíne seo chugainn Ryan McHugh, Peter Crowley á leanúint ansin. Michael Murphy i bhfad siar agus é seo chugainn anois é trasna go dtí Éamonn Doherty anseo. Donncha Walsh á leanúint, Eoghan Bán Gallagher ar an dtaobhlíne. Seo chugainn an Gallagher céanna. Tomhaiste, foighneach, mar imirt. Ach leadránach chomh maith. Bíonn sé deacair bheith ag féachaint air. Tá siad i gcónaí ag lorg bearnaí agus go mbeadh reathaí amach chun cinn. Ach tá sé deacair i ndáiríre bheith ag féachaint air. Ansin buailte trasna na páirce chomh fada le McHugh arís. Ach an gcónóidh sé seo ar feadh Dún na nGall maidir le cúrsaí ama? Tá Donaghy tar éis é siúd a. a chur go talamh ansan agus ní bhíonn aon ghanntanas cainte ar an bhfear san riamh. Sea, bhí sé ard arís de bhrí an timpeall ar a mhuineál ach an raibh sé amach síos ar chrom sé a cheann isteach ann? B'fhéidir é, beagáinín, ach caithfidh Donaghy a bheith cúramach. Fear mór ard amach i gcoinne fear beag, caithfidh tú a bheith cúramach leis an tacláil. Sea, tá cárta buí fachta as an méid sin aige. Dhá neomat gairid le dul go leath-am anso. Agus gan dabht is féidir libhse teangabháil a dhéanamh leis an gclár ansan agus bhur dtuairimí a chur in iúil dúinn, ba dheas linn iadsan a dh'fháilt uaibh. Ach mar a deirim, dhá neomat, bhuel, beagáinín beag le cois an dá neomat anois le dul. Ach go leor leor le plé sa chéad leath seo agus déanfaidh na leaids scagadh air sin ag leath-am ach, Is dócha gur mó cainte a bheidh ar na heachtraí seachas ar an bpeil atá fiscithe anso againn sa chéad leath seo. Sin é go díreach é seachas na saorchiceanna gleoite ansin ó Michael Murphy agus Brian Sheehan. Cúpla pointe a chuir Donncha Walsh thar an dtrasnán is dócha na heachtraí eile b'fhéidir is mó a sheasann amach anseo sa chéad leath agus. Is dócha Ciarraí ag lorg na pointí seo go géar mar caithfidh siad imeacht as baile i gcoinne Mhaigh Eo agus Mhuineacháin. Teastóidh na pointí seo uathu ach tá sé deacair i gcoinne foirne ar nós Dún na nGall. Tá go leor ciceanna saora géillte ag an dá fhoireann eatarthu ach is dócha nach bhfuil aon bhaol ag baint leis an gceann seo agus é buailte leis an dtaobhlíne. Ach Michael Murphy díreach laistigh den líne cúig mhéadar is daichead ach dá fheabhas é, Bheifeá den dtuairim nach bhféadfadh sé an sprioc a bhaint amach as seo. Uchtach isteach ansan sa tslí agus deis aige Ciarraí leis seo a bhuachtaint thar n-ais agus Donaghy, an rud ceart déanta aige ansan, í curtha chun cinn aige. Darren Sullivan ar deireadh thiar ach sonc maith den ghualainn aige Mac Niallais is dóigh liom. Ach an tseilbh fós, coimeádta aige Ciarraí, Fionn Fitzgerald. Brian Sheehan agus arís láimh an-ard ansan agus bhuel, Anthony Thompson a bhí i gceist, sé Odhrán Mac Niallais agus tá Rory Gallagher ar an dtaobhlíne anso agus é le ceangal! Ag d'iarraidh a chur ina luí ar an maor líne go bhfuil sé ceart aige é sin a chur in iúl don mholtóir mara bhfeacaigh an moltóir féinig é. Ach tá eachtraí ag tarlúint ón dá thaobh chun na fírinne a insint agus ní fhéadfá aon fhoireann a lochtú níos mó ná foireann eile. Caithfidh tú leis b'fhéidir, tá Gallagher ansin, tá sé fós ag labhairt leis an maor líne agus tá sé sin ag iarraidh jab a dhéanamh chomh maith agus caithfidh tú glacadh le cinnithe chomh maith, na réiteoirí agus na maor línte agus just ligint dóibh a jab a dhéanamh. Bhuel, níl éinne á rá gur jab fuiriste atá aige Eddie Kinsella tráthnóna. A mhalairt ar fad go deimhin fhéinig. Trí nóimeat i gcúiteamh gortaithe agus argóna. Seo chugainn Éamonn McGee anois. D'fhéadfadh sé tabhairt fé phointe ón áit seo b'fhéidir ach cinneadh déanta aige dul ina choinne don uain seo áirithe. sciliúla ó thaobh tabhairt fé phointí a bhaint amach sin é Kavanagh agus an cuaille buailte aige siúd. Mí-ádh ceart ansan ar Bryan Sheehan. Cooper i bhfad siar ach pas deas coise agus tá an pháirc ar fad oscailte leis an bpas sin aige. Donncha Walsh anois, Marc Ó Sé ag rás chun cinn air siúd. Seo chughainn Griffin. Go leor thiar aige Dún na nGall anois má tá agus Cooper arís ag dáileadh pasanna agus é timpeall ar an ndaichead slat. É fhéin agus Magee ansan ag plé cúrsaí. Fós ag caint lena chéile, buailte isteach i dtreo Stephen O'Brien ansan ach sin ceann eile imithe ar fóraoil. Eachtraíonn ana-shoiléir go bhfuil fear mór ag teastáil aige Ciarraí istigh Anois is arís, Donaghy b'fhéidir, nó Sheehan a chur isteach ionas go mbeadh sprioc agat istigh caid fada a chur isteach mar suas go dtí seo tá Ciarraí an-dhírithe ar Dhún na nGall a choimeád ó dhoras ach caithfidh tú, caithfidh na tosaithe leis, caithfidh siad fanacht thuas chun an dainséar san a bheith ann agus ar ní raibh mórán ansan, bhí sé d'iarraidh é a thógaint tapaidh, chuaigh Mac Niallais síos go bog. agus Gallagher, ag tabhairt íde béil ceart don maor líne, ní dóigh liom go raibh faic ann i ndáiríre. Seo chughainn Sheehan anois. Ábhar spáis anso aige Ciarraí chun tosaigh, O'Connor. An bheirt ionadaí ag oibriú go deas le chéile, Cooper. Paul Murphy agus tá Donaghy ansan agus anois fuíollach ama aige siúd ach tá sé ag faire ar chúl. Isteach i lár slí Boyle ag teacht amach agus déanta go maith ag an gcúl báire cé gur chuaigh an liathróid beagán isteach thairis ach is dóigh liom gur dhein sé a dhóthain chun an báire a sheachaint. An-chróga ansan ó Peter Boyle chun a cheart a thabhairt dó. Bhí beirt tosaithe ansan istigh, Darran Sullivan agus Stephen O'Brien agus anois frithionsaí ó Dhún na nGall. Sea agus ní mór atá fágtha sa chéad leath seo anois. Peter Crowley ag cosaint go tréan ansan. Trasna na páirce, Thompson agus ábhar spáis os a chomhair san amach. Donaghy agus Sheehan ag teacht trasna air. Ryan McHugh, Donncha Walsh, d'iarraidh é siúd a bhrú amach i dtreo an taobhlíne. Kavanagh bainte amach aige. Ana-chuid den bpeil ar an dtaobh san ag an mbeirt sin eatarthu ach gan puinn tagaithe as ach sin pas deas coise trasna na páirce, faighte ag Patrick McBrearty. Marc Ó Sé d'iarraidh é a chimeád ar an ndeasóg. Buailte siar aige siúd chomh fada le Marty O'Reilly ach tá na trí nóimeataí caite a bheag nó a mhór anso agus b'fhéidir gur ag McFadden a bheidh an deis deireanach scórála an cuaille buailte don tarna babhta le roinnt nóimeataí anuas. aige Dún na nGall agus Bryan Sheehan gafa siar ansan ag cabhrú lena chosantóirí agus amach leotha arís. Buailte trasna go dtí Mark Griffin agus n'fheadar cad as atá an 20 soicind breise seo ag teacht ach gan aon fhonn ar Eddie Kinsella stop a chur leis an imirt agus seo chugainn Mark Griffin anois, truslóga móra fada ag alpadh na talún. Faighte thar n-ais aige, an lánchúlaí anois ar aghaidh an chúil amach agus deis aige ar thabhairt fé scór. An pas curtha i bhfearas ach coinnithe rófhada aige. B'in é léamh an mholtóra ar an méid sin. Easpa muiníne ansan aige Mark Griffin. Bhí sé imithe chun cinn, bhí sé ceart aige tabhairt fé agus anois bhí an deis imithe ar Chiarraí. Bhuel, tá an ceathrú neomat bainte amach againn ó thaobh am cúitimh gortaithe ag deireadh an chéad leatha seo. Agus an cluiche anois i bhfad níos oscailte ná mar a bhí fiú 15 nóiméad ó shin ach tá an fheadóg séidte anois ceart go leor ag Eddie Kinsella. Cúig nóiméad is tríocha a bhí lán go barra d'eachtraí, cuid acu ná beadh aon dúil agat iontu, cártaí dubha, dearga, buí agus, bhuel, lear pointí chomh maith céanna, a bhformhór mór chaithfeá a rá, ó chiceanna saora ón dá fhoireann. Ach pointí sraithe ag teastáil go dóite. Uathu siúd agus na bainisteoirí leis, táim deimhneach, beidh go leor leor le rá acu siúd leis na foirne ag leath ama ach tá mórán le plé ansan ag an mbeirt Mhícheál. Seo mar a sheasann sé ag leath ama, Ciarraí 7 gcinn de phointí thar n-ais in áit a dhriothár Éamonn, mar sin tá sé beagán doiléir cé atá imithe i láthair na huaire. Tá uimhir a 28 á chaitheamh aige Neil McGee, an fear a gortaíodh ansan sa chéad leath. Táimidí fé cheann soicind cé atá imithe ach pé scéal é, seo chugainn Dún na nGall anois, cóir láidir ghaoithe acu súd gan dabht sa tarna leath seo. Kavanagh a' gabháil chun cinn. Sé Éamonn Doherty an fear eile atá tar éis an pháirc a dh'fhágaint do Dhún na nGall. Ach seo chugainn anois an chéad ionsaí acu. Trasna na páirce ansan Neil Gallagher. Bhí sé ag cuimhneamh ar thabhairt fé ach, tá sé buailte gairid aige agus an-chaid isteach i mbaclainn McBrearty! Sáraithe go maith istigh aige Kelly. An-phas ar fad ag an bhfathach lár páirce ansan. Sár-chaid isteach ansan aige Gallagher is é díreach tagtha isteach ar an bpáirc agus rith iontach ansan aige McBrearty ó thaobh amháin go dtí an taobh eile den pháirc ach Bhraith sé an pas go gleoite ansan isteach chuige agus an-imirt ansan aige Brian Kelly sa deireadh chun é a chur amach ar feic gur cic cúig mhéadar is daichead. Sea, tosach breá bríomhar aige Dún na nGall leis an tarna leath mar sin. Athrú ansan sealadach mar a chíonn sibh, an bheirt McGee malartú lena chéile arís agus, Fágann sé sin ar fad anois cic chúig mhéadar is daichead ag Michael Murphy ansan ar aghaidh na gcuaillí amach. B'fhéidir go mba dheas leis bheith beagáinín beag níosa faide ó thaobh na láimhe clé ach é seolta isteach aige agus gan aon fhadhb fén spéir agus pointe breá. Pointe iontach ansan arís aige Michael Murphy agus beidh sé suimiúil anois a fheiscint conas a raghaidh Brian Kelly leis na cic amach, an raghaidh sé fada nó gearra. Beidh sé an-tábhachtach anois fear a dh'aimsiú leis na ciceanna amach, go háirithe i gcoinnibh na gaoithe. Luas go raibh Marty O'Reilly dulta siar ag faire Phaul Murphy ag tús an tarna leatha seo ach tá sé gafa suas i measc na dtosaithe arís anois. Michael Murphy agus súncín beag sa droim air siúd ansan, braite ag an moltóir. Tá Michael Murphy ag déanamh nótacha timpeall lár an ghoirt ó thús an chluiche agus címid anseo arís amach síos ar an gcaid. Fuair sé súnc beag sa drom an babhta san ó Peter Crowley agus saorchic eile anois gnóthaithe aige. Agus an ghaoth gach pioc chomh láidir agus a bhí ag tús na himeartha anseo. Murphy, bhuel tá O'Reilly braite aige. Paul Murphy ag iarraidh é a leanúint ach bhí Reilly taobh a chúil do. Reathaí eile teacht anso Eoghan Bán Gallagher agus greamú isteach ag Peter Crowley ar siúd. Cosaint mhaith aige Ciarraí, tá Cooper leis ansan istigh i lár an aonaigh trasna na páirce. Seo deis anso anois aige O'Reilly. Aidan O'Mahony teacht trasna ansan beagán ard. Bhí crógacht ag teastáil ón dtosaí ansan. Dhein Martin O'Reilly an-mhaith an babhta san chun saorchic agus Mahony, an t-ádh dearg le Mahony an babhta san, bhí sé sin an-ard ar fad agus. Bhuel, níl an, fan go fóill anois, címid cad a thiocfaidh as san. Cé chomh mór is a bheidh an t-ádh leis? Ceann buí. Tá an t-ádh le Mahony, caithfidh siad socrú síos anois. Chonaiceamar sa chéad leath ansan an-chuid smísteáil ach caithfidh imreoirí díriú isteach ar an gcaid anois, a Bhriain, agus an sórt san rud a chaitheamh uathu agus, Seans, bheifeá den tuairim, seans an-éasca anseo anois aige Patrick McBrearty leis an ngaoth. Tá sé féinig sásta leis. Mar sin, cúpla pointe tapaidh as a chéile ag tosach na himeartha anseo sa tarna leath aige Dún na nGall. Agus easpa taithí is dócha ag an-chuid imreoirí ó Chiarraí anois atá ar an bpáirc agus beidh siad ag lorg ceannasaíocht ó leithéidí Sheehan, Marc Sé, Donaghy, na fir seo seasamh suas mar níl ach dhá phointe eatarthu agus gaoth an-láidir ag tacú le Dún na nGall. Rud éigin do chártaí buí roinnte aiges na foirne eatarthu ach tá Ciarraí, Ábhar codlatach anseo i dtosach an tarna leatha agus Neil Gallagher agus a rian fágtha aige siúd ar an imirt ansan. Gan ansan ach an tarna scór ón imirt acu ach fágann sé an bhearna is lú eatarthu. Yeah, an-imirt ag Neil Gallagher ó tháinig sé isteach agus mí-ádh ceart leis an tseachtain seo caite, fuair sé cárta dubh agus ní raibh sé ach díreach tagtha ar an bpáirc agus fonn oibre air seo inniu agus an-phointe faighte aige. Mar sin cheithre neomat go leith caite sa tarna leath, trí cinn de phointí faighte aige Dún na nGall agus an ghaoth ag breith ar an gceann san. Donncha Walsh a bhí mar sprioc ach faighte aige agus é i bhfad siar. Marc Ó Sé anois trasna go dtí Aidan O'Mahony, beirt as na seanfhondúirí. Ach go leor fágtha iontu san fós a shamhlóinn. Bhuel, an réiteoir ag rá gurb é O'Mahony a bhí ag coimeád greim ar Phatrick McBrearty ansan. agus ní mó ná sásta atá fear na Rátha Móire leis an méid sin. Ceart ag an réiteoir an babhta san a Bhriain. Tá 's agam go bhfuil Mahony ar buile ach cíonn tú anseo, beireann sé ar lámh McBrearty, bhí sé a d'iarraidh saor chic a ghnóthú dó féinig agus an ceart ar fad aige Kinsella an babhta san. Anois tá sé seo ar an líne cúig mhéadar is daichead ach go maith laistigh de raon Phatrick McBrearty agus d'fhéadfadh an farasbarr a bheith glanta. aiges na Conallaigh in achar sé neomat anso agus gan Clas Chiarraí i ndáiríre ina ndúiseacht i gceart in aon chor sa tarna leath. Eddie Kinsella agus é siúd ag rá le muintir Chiarraí is uile fanacht glan don bhfear atá ag tógaint. an chic saor Buailte isteach aige agus tá an ainliú go maith arís ansan. Táimid ar chomhtharrac. Tá ar chomhtharrac agus ní bheidh Ciarraí sásta in aon chor in aon chor leis an tús atá curtha acu leis an dara leath. Agus cinnte ansan na ciceanna amach ó Brian Kelly, tá siad ag casadh sa ghaoth agus b'fhéidir go gcaithfidh sé imeacht íseal agus tapaidh leotha. Rory Kavanagh agus a dhroim aige leis an gcic amach, tá sé ag faire ar Bhrian Sheehan agus tá an réiteoir anois tar éis labhairt leis an mbeirt acu agus é ag impí orthu fanacht glan don tsórt san amadántaíochta. Ach tá siad, bhuel, an chluais bhodhar faighte ag an réiteoir ó lán na beirte acu. Íseal géar i gcoinne na gaoithe ag an mbáireoir Donaghy le láimh amháin agus an-ghabháil ar fad agus bhí rud éigineach mar sin ag teastáil ó Chiarraí is dóigh liom chun iad féin a ghríosadh anseo beagán. O'Mahony, n'fheadar an raibh Ciarraí i ndáiríre i leath Dhún na nGall i gceart sa tarna leath seo fós. Seo chugainn Marc Ó Sé. Fionn Fitzgerald ach an drochphas ceart agus Odhrán Mac Niallais a ghearradh san amach. Ryan McHugh arís. Cosa an rinceora ag an bhfear so féach ansin gafa thairis gan aon seans fén spéir ag breith air agus cic saor meallta aige Ryan McHugh agus an turas so an slua áitiúil míshásta. Tá an cinneadh déanta ag an réiteoir agus caithfidh tú glacadh leis. Bog siar, tá an cinneadh tabhartha agat agus Ciarraí ag cailliúint an ceann beagáinín anois ó thús an dara leath. Sea, tá Dún na nGall ag luí amach orthu fhéinig anois. McBrearty laistigh anseo d'Aidan O'Mahony agus bhí an-ghreim aige O'Mahony leis an bpeil agus í ag tuirlingt. An t-ádh dearg le Ciarraí ansan na cosa a thabhairt leo. Sea, ní raibh Ciarraí á dhéanamh san sa chéad leath. Caid mór fada leis an ngaoth ag úsáid na coinníollacha agus tá sé fíordheacair do Chiarraí anois sa dara leath a Bhriain cúlaithe Dún na nGall a bhriseadh síos. Seo chugainn O'Connor ag gabháil chun cinn. Paul Murphy, ach arís Dún na nGall á mbrú siar isteach ina leath fhéinig. Aidan O'Mahony, Peter Crowley ag feitheamh le pas ach níor tháinig an pas. Michael Murphy ansan. Ocht neomat go leith caite sa tarna leath seo agus claochló iomlán ar chúrsaí. Rinne Griffin. An t-ádh le Griffin leis nár tugadh an cinneadh an tslí eile, bhuail sé b'fhéidir ar an dtalamh é ach níl aon dabht ach go bhuail Murphy é déanach ach suimiúil anois a bhí an Gooch ag marcáil Ryan McHugh, an coimhlint idir an mbeirt beidh an-shuimiúil. Drochcheann ceart aige Bryan Sheehan ach tá an réiteoir chun seans eile a thabhairt dó cuma an-bhacach ar fad ar Mhark Griffin. Mar sin seo chugainn Ciarraí arís, deis agus deis acu ionsaí a dh'oibriú sa méid seo. Bac aige Paul Murphy. Eoin Bán Gallagher ag cur brú air siúd ach á dhéanamh go calaoiseach. Bryan Sheehan agus tá Donaghy braite aige agus pas álainn aige siúd. Raghaidh ag teacht sé seo Peter Crowley, deis ar chúl aige Ciarraí agus tá sé curtha sa líon. ag Peter Crowley ansan fear Fhánaithe na Leamhna ach ar fad ag teacht as gliocas Bryan Sheehan. Bryan Sheehan ach ní raibh éinne in aon chor ag faire Kieran Donaghy an babhta san. Ní raibh éinne i ngiorracht fiche slata ach ana ruathar ó Peter Crowley. Chonaic sé go raibh Kieran Donaghy saor. Bhraith Donaghy é teacht ar luas taobh leis agus críoch iontach aige Peter Crowley an babhta san agus bhí sé sin ag teastáil ó Chiarraí. Chaithfeá a rá ag críochnaithe go deas aige bhí brú ceart air. Gafa go deas aige Kavanagh ón gcic amach, Ryan McHugh níos sia chun cinn air siúd, Cooper ag teacht. Geansaí tástáltha aige Cooper ach, bhuel, an réiteoir a d'iarraidh an buntáiste a thabhairt do fhear Dhún na nGall ansan. Agus sin an dara babhta é sin anois, saorchic tabhartha aige an réiteoir i gcoinne Gooch agus é a d'iarraidh Ryan McHugh a stad amach chun cinn. B'fhéidir go mbeadh sé níos fearr duine éigin eile a chur ar Ryan McHugh, rud a shaoródh Gooch suas beagáinín, a Bhriain. Anois tá Peter Crowley gortaithe ansan agus cóir leighis á fháil. Donaghy ón gcic saor aige Sheehan agus bhraith sé an reathaí chuige agus cé go raibh Marty O'Reilly d'iarraidh é a chur dá bhuille agus an báireoir ag teacht amach, cruaidh tapaidh air, chríochnaigh sé go hálainn ar fad é sin. Agus tar éis na dea-oibre ar fad aige Dún na nGall sa chéad sé nó seacht neomat, féach go bhfuilid báire chun deiridh arís anseo. Seo seans anois ar mháistir a dheiscint i mbun a chéirde. Mar a mholadh ansan ar fad, buailte isteach aige, Donaghy istigh, gafa in airde sna frathacha. Gan aon bhrú má tá curtha ansan ar an chic amach arís, tá cuma ana-oilte agus ana-aclaí ar Donaghy chaithfeá rá. Ciarraí ar deireadh thiar, dúisithe i gceart sa tarna leath seo. Fionn Fitzgerald anois. Griffin. Cimeádta aige Griffin ag feitheamh le pas ach Fionn Fitzgerald ag cimeád na caide. Faighte aige an lán chúlaí anois má tá. Donncha Walsh ag bogadh amach. Griffin fós ag leanúint ar aghaidh leis an ruathar. Neil Gallagher ag iarraidh é siúd a chur dá bhuille ach tá luas maith ag an lán chúlaí agus ní mór nach bhfuil fad na páirce curtha de aige. sa ghluaiseacht seo do Chiarraí. O'Brien anois, gliocas aige siúd ná beadh aige leithéidí Griffin agus an spás cúng go maith má tá. Beidh siad ag iarraidh spás a oibriú ach tá ana-chuid in Éirinn daoine thiar aige Dún na nGall. Crowley, Michael Murphy ag feitheamh leis siúd agus. Crowley ag ísliú isteach i dtreo a chéile comhraic ansin agus ní mó ná gur ghortaigh sé féinig ansan ach ar deireadh thiar. Tá an cic saor géillte agus tá fear eile, sínte, Bryan Sheehan, ansan agus n'fheadar ab é Kavanagh agus más é, tá siad seo ag cogaíocht lena chéile ó thosnaigh an tarna leath. An ceart ar fad agat, a Bhriain. Níl aon dabht ach gur bhuail sé nó sháigh sé é. N'fheadar i gceart, ba dheas liom é a fheiscint arís. N'fheadar ar bhuail sé nó ar sháigh sé agus bheadh difríocht ana mhór is dóigh liom ach. Seo Darran Sullivan amach chun cinn agus an saorchic a bhuaigh sé an babhta san, Paddy McGrath ag stracadh as ach. Bhuel tá Paddy McGrath agus Brian Sheehan anois ag bualadh le chéile. Ait go leor níor thaitin le Eddie Kinsella an méid a tharla in aon chor agus gan aon trua aige do Kavanagh a dúirt sé leis éirí ina sheasamh agus gan a bheith ag amadántaíocht. Ladhar mhaith ciceanna saora. Roinnte a bheag nó a mhór acu eatarthu agus fiú anois, Darran O'Sullivan agus Paddy McGrath agus an réiteoir ag féachaint air seo, Fionn Fitzgerald agus Michael Murphy chomh maith céanna. Cé a bheadh ina réiteoir agus an iomarca moilleadóireachta aige Bryan Sheehan, a deir Eddie Ní hea. Ní hea ná an dial é ach é clipthe le geáitsíocht Dhún na nGall, is léir, ansan agus an pheil tugtha isteach aige. An slua ag liúirigh is dócha agus an buntáiste bheith aige baile, a Bhriain, ach Paddy McGrath, bhí sé fhéin agus Brian Sheehan ag gabháilt dá chéile agus is dócha go raibh an fuil fós in airde aige agus cíonn tú ansan Martin O'Reilly agus cluiche an-chruaigh anseo againn, a Bhriain, agus daoine ag luí isteach, níl éinne ag seasamh siar in aon chor agus jab an-chruaigh aige Kinsella anseo inniu. Níl aon amhras ach go bhfuil cloch sa mhuinchille aige go leor daoine dá chéile anseo. ar an bpáirc. Bryan Sheehan agus an cic saor curtha i bhfearas go deas aige. Agus is dócha tar éis drochthús a chur leis an dara leath, tá Ciarraí tagtha thar n-ais sa chluiche ach caithfidh an dá thaobh anois luí isteach sa chaid agus an pleidhcíocht a chaitheamh uathu, a Bhriain, mar níl sé ag cabhrú leis an gcluiche agus níl sé ag cabhrú leis na foirne ach oiread, ní dóigh liom é. Mar sin Peter Boyle le cóir na gaoithe anois anso agus ceann breá fada Crowley ag teacht ach ní dhein sé é sin a thomhas ró mhaith. Má tá, an pheil gafa a thabhairt ar fad chomh fada le Crowley agus seo chugainn anois Ciarraí babhta amháin eile. Darran O'Sullivan. Scaoilte chun siúil chomh fada le Pádraig O'Connor aige siúd. McElhinney d'iarraidh é sin a stop. O'Sullivan arís ag déanamh isteach i dtreo an chúil, trasna i dtreo Cholm Cooper agus, bhuel, ní raibh san ró-ealaíonta mar iarracht aige Cooper an pheil sin a bhuachtaint ach fós acu. Siar anseo chomh fada le Cooper arís agus mar a chonaiceamar leis na Crócaigh le tamall de bhlianta leis an gclub, níl éinne is fearr ag dáileadh pasanna ná Colm Cooper agus tá bearna bainte amach anseo anois ag O'Connor. Siar go dtí Donncha Walsh, cic an-chliste isteach go dtí Stephen O'Brien ach níor bhuaigh sé an tseilbh glan an chéad uair agus bhí an seans leite ar Donaghy. Isteach anso Walsh arís agus an tríú pointe aige siúd lena dhorn tráthnóna. An tríú ceann do gach aon cheann acu lena dhorn mar a dúraís, a Bhriain, ach is dócha bheith san áit ceart agus thuig Donncha Walsh an babhta san. D'fhan sé, d'fhan sé agus dhein sé ruathar ag an am ceart nuair a fuair sé seilbh. Dhein sé an cinneadh ceart. Tugann sé deis dúinn cúpla duine a lua lá na máthar inniu agus Julianne O'Connor ansan ar an mBaile Dubh. Tá d'fhear chéile agus Shane, Ronán agus Gráinne ag cur do thuairisc inniu agus iad ag súil go mbeidh lá maith agat. Agus ba dheas linn anois Martin Coleman Chorcaí, iarbháideoir Chorcaí, a lua, é féin agus a bhean Ann Marie. Saolaíodh mac óg inné dóibh agus guímid gach rath orthusan. den tarna babhta. An cic saor gafa chomh fada, an cic amach gafa chomh maith leis an gcic. Páirc leis an líne chúig mhéadar is daichead ar thaobh Chiarraí den bpáirc. Buaite arís ag Aidan O'Mahony agus tá Ciarraí anois ag cur chun oibre anseo. Níl aon amhras na thaobh san. Tá cúlaithe Chiarraí ag déanamh i bhfad níos fearr anois. Tá creidiúint le tabhairt do Mark Griffin anseo. Tá sé ag déanamh an-mhaith ó thús an dara leath. Tiomáint chun cinn os comhair Michael Murphy amach arís an babhta san. Nach Mahony ag léiriú anseo is dócha taithí na mblianta teacht amach leis an gcaid. Bryan Sheehan chun an chic saor seo a thógaint. Tógtha go deas aige Murphy san aer ansan, fear a imríonn gan dabht leis an gclub ar an ndaichead slat, ach tá Donncha Walsh leis tar éis feabhas a chur ar a thaispeántas sa tarna leath seo. Agus cé go rabhadar cothrom ní rófhada ó shin, féach go bhfuil Cúig cinn de phointí do bhearna arís fé mar a bhí, bhuel, beagán níos mhó ná mar a bhí ag leath ama agus tréimhse in uachtar aige Ciarraí anseo. Isteach chomh fada le Fionn Fitzgerald. Rory Kavanagh á stracadh san chun talún. Tuigeann muid linn, Oscar, go bhfuil Brian Sheehan timpeall agus gur féidir leis a chur thairis an dtrasnán amach go maith ó Rory Kavanagh an babhta san agus anois is féidir leo an imirt a mhaolú síos agus é féin a shocrú chun pointe a thógaint. Mar sin, Neil McGee agus an chuma ar an scéal go bhfuil cárta le bronnadh anso agus ceann buí is ea é. Agus mar sin Is mó an moltóir agus caithfidh sé siúd leis a bheith cúramach as so go ceann scríbe. Sheehan agus seo an ceann is deacra b'fhéidir inniu aige siúd agus beidh an ghaoth ag teacht trasna ar an gceann seo má thugann sé fé phointe. Cuaillí nua glan is ea iad seo gan dabht ar Pháirc Aibhistín de Staic agus Christy Toye agus Eamonn McGee ag filleadh ar an bpáirc. Tá Neil ag imeacht den bpáirc ach, mar a chíonn sibh, Christy Toye istigh. Ach beidh seo suimiúil. Tá na cuaillí seo ag luascadh an-mhór sa ghála gaoithe atá ag séideadh agus beidh sé ag cur leis an ndeacracht a bhaineann leis an gcic saor seo. Agus ionadaithe iontacha le tabhairt isteach aige Dún na nGall, is dócha. Fear de chaighdeán Eamonn McGee is Christy Toye agus an taithí atá acu san, ach is dócha níl an brú céanna ar Rory Gallagher an cluiche seo a bhuachtaint is atá ar bhainistíocht Chiarraí agus is féidir leis imreoirí a thabhairt isteach agus imreoirí a dh'úsáid ach cic fíordheacair anois aige Bryan Sheehan. Chífimid conas mar a éireoidh leis anois. Mar is gnách ní bhíonn aon deabhadh air, breá staidéartha sa chur chuige. Anois tá sí ag cuachadh isteach. Bhuel, an bhféadfá é sin a shárú? Ah, níl, níl an cluiche seo iontach, a Bhriain, chaithfeá é sin a rá, ach na scileanna ó Michael Murphy agus an fear seo Bryan Sheehan, an chuach a bhí ar an gcaid san, bhí sé iontach ar fad é sin a fheiscint. Bhuel, tá sé fillte babhta amháin eile. Neil McGee. Ach do b'fhiú an t-airgead isteach fhéinig an cic saor san ó Bhryan Sheehan agus tá bearna maith anois idir na foirne seo agus beidh sé suimiúil a fheiscint an bhfuil aon fhreagra ag Dún na nGall, Ryan McHugh agus Colm Cooper idir an dá linn, ag sracadh as a chéile chomh maith. Tá Donnacha Walsh, a bhuachaill, ag imirt go maith anois, gafa go deas san aer ansan aige. Isteach i lár slí mar a bhfuil Sheehan. McElhinney ag teacht d'iarraidh brú a chur air siúd. Gearrtha amach aige Christy Toye ach é de mhí-ádh ar an gConallach ansan nár fuair sé féin seilbh. Cooper arís. Aidan O'Mahony braite aige ach bhfuil na cosa aige? Mahony ag teacht ar an gceann san. Drochcheann ó Cooper an babhta san mar bhíodar in uachtar tá siad mé sé phointe chun cinn agus bhí sé tábhachtach seilbh a chimeád. Anois buaite ag teacht Murphy ar imeall na cearnóige istigh agus tá sí buaite leis aige. Ááá! Cúl! den scoth ag an lántosaí ansan agus ag an gcaptaen. Tógadh an chic sleasa tapaidh ní ón ionad ceart caithfidh mé a rá, ach gafa go hiontach agus críochnaithe go slachtmhar. Yeah agus an dainséar san ann i gcónaí, i gcónaí agus léigh mé alt ó Dara Ó Cinnéide inné is bhí sé ag rá dá bhfanfadh sé seo istigh seans go ndéanfadh sé raic agus níl sé ach díreach imithe isteach agus báide gnóthaithe aige cheana féin agus Ach tháinig sé sin ar fad a Bhriain ó chic a chuaigh ar strae ó Gooch Cooper. Anois mar sin, cluiche againn idir dhá cheann na meá arís, trí cinn de phointí eatarthu agus an bhfuil tréimhse in uachtar i ndán do Dhún na nGall anseo. Gallagher, Murphy, beagán lasmuigh den gcearnóg ach tá sé ag sleamhnú isteach ansan ach tá Griffin buailte cliathánach leis. agus tá McBrearty tagtha amach agus an chuma ar an scéal mar sin go bhfuil sé siúd chun tabhairt fé phointe. Aidan O'Mahony leis san ag iarraidh tacú le Mark Griffin má thagann sé chuige. Timpeall Leathchéad méadar ón gcúl, ceann mór groí ach, tá sí séidte amach ar chlé agus ar fóraoil aige agus más buan mo chuimhne sin é an chéad cheann ar fóraoil aige Dún na nGall tráthnóna. Bhí an pola buailte acu cúpla babhta ach is dócha, bhí an fad aige, bhí an leithead aige ach just ní raibh an cruinneas aige an babhta san ach is dócha Brian tá níos mó caid feiscthe againn anois le deich nóimeataí anuas, buíochas le Dia. Agus in ainneoin an gaoth a bheith mar sin níl ach trí iarracht curtha ar fóraoil aige sna foirne eatarthu. Cic amach agus botún eile aige Ciarraí ansan agus Donaghy ag cinntiú an turas so ná tógfaí aon ní tapaidh. Ar nós an Domhnach i gcoinnibh Chorcaí is dócha? Yeah, tá sé tábhachtach seilbh a chimeád i gcoinnibh na gaoithe ach is dócha go dtí seo na ciceanna amach a níl siad ag obriú ró-mhaith do Brian Kelly. Seo chun Rory Kavanagh, tá ceann eile curtha ar chlé aige siúd. Agus gan aon dabht, níl deifir ar Brian Kelly ag tógaint na ciceanna amach. Bheifeá den tuairim go mbeadh caid aige ina ghlaic agus go mbeadh sé á cur síos aige níos tapúla. D'iarraidh an cluiche a mhoilliú. An iomarca ama fós le himeacht againn chun a bheith ag iarraidh an cluiche a mhoilliú síos. Beagán le cois an dá neomat déag le dul agus pé méid ama a chuirfear leis an méid sin amach anseo. Donaghy ag éirí in airde. Bhí Kavanagh leis ag comhrac don pheil sin ach tá. Briseann an chaid faighte ag Marty O'Reilly agus seo chugainn Christy Toye anois, Darren O'Sullivan ag dul siar agus lapa á cur isteach aige, Darren O'Sullivan agus cabhair aige ó Phádraig O'Connor. An-obair ar fad ag an mbeirt ansan agus, bhuel, Brian Sheehan anois, iad ag dul chun cinn agus Neil Gallagher agus Christy Toye, lapaí agus geáitsíocht i gceist na foirne.

Is breá leis seo, cluiche dá leithéid seo, agus mar a dúirt, spreagann siúd an fhoireann, gríosadh má dheineann sé aon ghaisce in aon chor, liathróid a ghabháil nó obair chruaig a dhéanamh, agus dhein sé a chion fhéinig tráthnóna ar son na cúise. Brian Sheehan buailte suas fé an bpáirc agus Donncha Walsh toiltheanach i gcónaí ruathar a dhéanamh, seilbh a bhuachtaint ach an babhta san, Tá buaite aige Ryan McHugh air siúd. Ná fuil sé suimiúil, a Aodháin, ag teacht chun cadé Paddy McGrath, ní raibh aon stop air ag rith suas fén bpáirc, an fear athá i seilbh na peile anois, ach níl a oiread is ruathar amháin déanta chun cinn inniu aige. Bheith ag coimeád súil ar Darren Sullivan is dócha an tosaí is fearr a bhí ag, atá ag Ciarraí go dtí seo i mbliana sa tsraith agus bhí an jab aige Paddy McGrath súil a choimeád air sin agus Ciallaíonn sé sin ná raibh an tsaoirse aige imeacht suas na páirce ach an bhfuil an mbeadh sé arís chun é seo a thógaint an dara babhta so is dóigh liom. Mar sin de, sé neomat imeartha sa tarna leath, bhí cheithre phointe faighte aige Dún na nGall is bhíodar cothrom ach ó shin i leith níl acu ach pointe Mhichael Murphy. Christy Toye tar éis beocht breis a chur iontu i lár na páirce is dóigh liom. Seo chugainn Ryan McHugh, fear eile atá réasúnta ciúin ach tá ábhar spáis ansan anois aige. Síneann cor an ghutha aige isteach i dtreo Toye agus Paul Murphy ag greamú a chéile comhraic ansan beagán luath ag sin an léamh bhig ar Eddie Kinsella. Ba dheas liom é a fheiscint. Is dóigh liom gur chuir sé láimh leis an gcaid ar dtús roimis. Má chíonn tú anseo, lámh ar an gcaid, n'fheadar, bhí sé sin dian a Bhriain i ndáiríre. Fágann sé ana-dheis scóráil anseo ag Michael Murphy anois. Trí cinn de phointí chun deiridh atá siad. Agus an ceann seo á bualadh as na lámha aige. Agus ceann scuabtha aige siúd thar an dtrasnán? Yeah, ana-chruinneas arís aige Michael Murphy le blianta leis ní dóigh liom go raibh mórán ansan ach eh, pointe tábhachtach do Dhún na nGall. Mar sin Marc Ó Sé ag dul go dtí go dtí an taobhlíne ach níl ann ach eh, gortú fola agus eh, comhairle seo á lorg aige siúd. Eoin McHugh á leanúint, geall leis amach i leith an taobhlíne ach Rory Gallagher á rá leis siúd fanacht istigh, Johnny Buckley ag éirí in airde, faighte anseo ag Peter Crowley. Bhuel, cheap sé siúd, a déarfainn, go raibh cic saor le teacht ach lean sé ar aghaidh ar deireadh thiar agus Odhrán Mac Niallais á thabhairt san chun talún agus Eddie Kinsella atá chun scaoileadh leis. Is léir go bhfuil. Mar sin tá Pa Kilkenny imithe isteach go sealadach in áit Mharc Uí Shé go fóill ach go háirithe. Ach Ciarraí anois tuigeann siad go bhfuil farasbarr cúpla pointe acu agus cé go bhféadfainn a rá gur sé dainséarach a bheith ag iarraidh am a mheilt, seo chugainn Fionn Fitzgerald anois, Johnny Buckley arís. Barry John Keane agus Fitzgerald beidh cuimhne go ceann i bhfad ag Lúthchleas Chorcaí ar an bpointe a d'aimsigh sé siúd ansan i gcluiche ceannais na Mumhan an bhliain seo d'imigh tharainn. Fós acu, Paul Murphy agus ábhar spáis an turas so aige ach O'Reilly dul isteach agus déanta go maith ansan ag Marty O'Reilly ach Ciarraí fós i seilbh na peile. Sheehan agus é siúd. ag seasamh an fhóid go tréan agus sinn ag teannadh le deireadh an chluiche. fós acu. Cosúil leis an stíl a bhí ag Dún na nGall sa chéad leath Fionn Fitzgerald dul siar anseo. Buckley ana-ghnóthach ó tháinig sé chun páirce agus cosantóirí a d'iarraidh an pheil a bhaint díobh agus an méid sin déanta ar deireadh thiar. Eoin McHugh, Ach gan aon fhonn chun cinn ar imreoirí Dhún na nGall seachas Michael Murphy, tá sé siúd ag rás isteach go himeall na cearnóige arís. Marc Ó Sé thar n-ais ar an bpáirc babhta amháin eile. Ach mar a deirim, Murphy gafa isteach gan éinne gar dó i ngeansaí Dhún na nGall. Sin an modh díreach a shamhlófá, b'fhéidir, nuair a bheidh acu ar cheann ard a chaitheamh isteach agus b'fhéidir go mbeidh Gallagher ag déanamh an méid sin dóibh. Cic saor aige siúd má tá agus McHugh an tráth seo d'iarraidh a bhualadh fíorsceoch agus an méid sin déanta, captaen bainte amach aige. Griffin a d'iarraidh é a bhrú amach ón gcúl, McBrearty agus Marc Ó Sé á fhaire sin. Tá anois. Buailte trasna na páirce, go leor daoine ansan agus deis aige Martin McElhinney anois buailte isteach aige siúd agus an cuaille buailte, sin é an tríú babhta aige Dún na nGall á dhéanamh san. Tá mí-ádh ceart orthu, bhí an tríú babhta mar a dúraís ach comhimirt deas ansan ó Dhún na nGall an babhta san agus iad ag ionsaí lena chéile ach Ciarraí anois i mbun seilbh na caide agus iad ag treabhadh chun cinn agus an fear so ag déanamh go maith. Ó tháinig sé isteach Pádraig O'Connor, gan dabht tháinig sé siúd isteach i gcomhair Shane Enright. Ceart ar fad agat. Seo chugainn Paul Murphy. Tá siúd teanntaithe ansan ach tá an briseadh faighte aige O'Connor anseo arís. Ansan go dtí Barry John Keane agus tá sé siúd tugtha chun talún ansan agus Eddie Kinsella a shamhlóinn chun labhairt le duine de chosantóirí Dhún na nGall. Éamonn McGrath a bhí ann, is dócha gurb é. Níl aon dabht ach go raibh sé ard ach an raibh sé dainséarach, ní dóigh liom é. Dhein Barry John ana-chuid as, is dóigh liom, ach bhí saorchic tuillte aige ach sin an méid i ndáiríre, is dóigh liom, a Bhriain. Cárta le bronnadh, pé scéal é. Tarrac ar chártaí trí chéile againn anseo tráthnóna de gach aon tsórt. Ach táimid ag teannadh le deireadh na himeartha anseo anois. Cheithre nóiméad go leith le dul agus d'fhágfadh sé seo go bhféadfadh Bryan Sheehan pointe a ghnóthú, trí cinn de phointí eatarthu. Agus tá sé ag tógaint a chuid ama pé scéal é. Ach ar deireadh thiar, buailte isteach aige agus liú ón seastán thall á chur in iúl dúinn go bhfuil an sprioc aimsithe arís aige Sheehan agus ana thaispeántas aige siúd trí chéile. An seachtú pointe is dóigh liom a bhí arna bhfáil ó shaorchiceanna aige Bryan Sheehan agus Brendan O'Sullivan anois ar an dtaobh líne. Fuair sé siúd dhá phointe nuair a tháinig sé isteach i gcoinnibh an Dúin agus tá sé ar tí teacht isteach a thuilleadh útamálaíocht ansan amuigh a Bhriain. Sea, de ghnáth bheifeá ag súil leis go mbeadh an méid sin tráchta ag deireadh an chluiche ach tá sé mar sin acu ó thosach agus cuma na scríbe ar Marty O'Reilly cinnte agus cheapfá go mbeadh sé siúd imithe chun páirce agus comhairle á fháil aige. Ach pé scéal é, Dún na nGall ar an ionsaí arís. Eoin McHugh anseo, Paul Murphy á leanúint agus cic saor isteach bronnta ag an moltóir. Agus caithfidh Ciarraí smaoineamh ar cad a tharla an tseachtain seo caite i gcoinne, nuair a bhí Dún na nGall i gcoinne Mhaigh Eo, an luas ansan sna nóimeataí deireanacha. Tá leibhéal aclaíochta an-ard aige Dún na nGall don t-am seo den bhliain agus is dóigh liom fhéinig níl an cluiche seo thart fós, a Bhriain, agus ceithre nó cúig nóimintí fós fágtha air. Sea, Brendan O'Sullivan istigh, Peter Crowley ag fágaint na páirce ach tá deis anseo agus suimiúil go bhfuil Murphy ag tógaint seo óna láimh. Ní mór a bhí le spáráil aige an turas deireanach ach. Muiníneach go maith as féin agus canathaobh ná beadh? Bhuel, ar dheis agus ar fóraoil. Agus bhí an ceann san ag teastáil ó Dhún na nGall agus bheifeá den tuairim go bhfaigheadh sé na cinn san de ghnáth agus n'fheadar canathaobh nár thóg sé ón dtalamh é, Brian, ach an dhá cheann deireanach tógtha as a láimh aige, an ceann san imithe ar strae gan dabht. Beirt a bheadh i lár na páirce arís. Beirt ag an bhfear mór ansan istigh. Bryan Sheehan. Aodáin Cathú a bheadh na bliana mar laoch na himeartha bheith mbeadh úd fé cheann soicind anois ach idir an dá linn Darren O'Sullivan agus an giotar tráthnóna b'fhéidir bearna bainte amach dheisiúd Seachnaíonn Buckley trasna an chúil Barry John agus tá sé sásta le pointe, pointe a chinnteoidh an bua b'fhéidir do Chiarraí. B'fhéidir é, a Bhriain, ach é sin ráite, bhí sé de cheart acu bád a aimsiú an babhta sin. Bhí cúpla rogha aige, bhí cúpla reathaí imithe isteach. Brendan O'Sullivan, cíonn tú ansan, thóg sé an cinneadh mícheart is dóigh liom. Bhí sé ceart aige é a thabhairt do Brendan O'Sullivan, bhí sé díreach os comhair an báid agus Aidan Walsh tagtha isteach do Donncha Walsh agus sárchluiche imeartha aige Donncha Walsh inniu. Ceithre cinn de phointí anois ann. Tá Walsh ar tí teacht chun páirce agus sé Donncha Walsh, Aidan a bheidh ag teacht, Donncha a bheidh ag fágaint fé cheann soicind má éiríonn leo é a thabhairt isteach ach níl aon teor le luas agus an turas san bhí na cosa aige Darren O'Sullivan ar na cosantóirí agus tar éis dóibh drochthosach a chur le sraith na bliana so tá an chuma ar an scéal. Go mbeidh Ciarraí ar cheithre phointe sa tsraith anois tráthnóna. Paul Murphy, an bhfuil tú tógtha leis siúd ar an daichead? Táim sa dara leath, a Bhriain. Sa chéad leath bhí sé an-chiúin ach sa dara leath táim an-tógtha leis. An-chuid seilbh faighte aige timpeall lár an ghoirt agus úsáideann sé go maith é. Anois mar sin, teannadh le deireadh. An chluiche anseo, sin é an fear nua istigh, Aidan. Bhuel, seo é an tarna babhta aige a d'iarraidh teacht isteach ach tá sé curtha amach arís aige Rory Hickey, an maor líne ansan. Agus Darren O'Sullivan leis ag fágaint na páirce. Sín agus an bháisteach tar éis filleadh orainn anseo. I dTrá Lí ach tá na soicindí á gcaitheamh agus á meilt agus ní bheidh san ag cur aon mhairg fén spéir ar Chiarraí. Neil McGee ag dul isteach go cruaidh ach, bhuel, calaois déanta air siúd díreach roimis sin, is léir, agus beidh cic saor isteach aige Dún na nGall anseo. Tá siad cheithre cinn de phointí chun deiridh. Caolsheans go ndéanann siad an bheart sa méid seo. Dhá neomat. Sin a bhfuil curtha ag an réiteoir le cúrsaí. Gallagher á bhualadh san trasna na páirce. Gheobhaidh Murphy seilbh b'fhéidir ach tá sé i bhfad ón gcúl, fiú dá mbeadh sí gafa aige. Agus déanfaidh siad iarracht eile fós Aidan Walsh a thabhairt chun páirce. Agus cé atá á roghnú agat, a Aodáin? Yeah, roghnaíos an fear so. Bhí sé deacair fear a roghnú as an gcluiche seo inniu ach is dóigh liom an trí phointe a d'aimsigh Donnchadh Walsh. Amantaí cinniúnacha sa chluiche, ag tús an chluiche agus ansan sa dara leath arís agus sár-chluiche imeartha aige siúd do Chiarraí inniu. Bhuel, bhí sárthaispeántas leis againn ó Bhryan Sheehan is dóigh liom ó thosach deireadh. Bhí sé i lár an aonaigh, fuair sé na ciceanna saora, ceann amháin go háirithe sa tarna leath a bhí ar fheabhas ar fad. Ach tá Dún na nGall fós ag iarraidh an bhearna seo a chúngú. 7,000 duine agus beagán lena chois a bhí i láthair anseo tráthnóna don gcluiche seo agus iarracht ar scór déanach ansan do Dhún na nGall ach tá sé curtha ar chlé agus ar fóraoil agus is dóigh liom go mbeidh bainisteoir Chiarraí, Éamonn Fitzmaurice, an-shásta leis an taispeántas agus leis an triail a fuaireadar anseo tráthnóna. Ana-scrúdú ar imreoirí anseo inniu. Ní ar leithéidí Alan Fitz b'fhéidir ná. fuair sé cárta dearg luath sa cluiche, n'fhacamar é sin ag imirt inniu, bheadh sé deas é sin a fheiscint. Ach scrúdú ceart ar na himreoirí ar fad agus beidh sé ana shásta. Beidh dhá phointe as seo. Sea, níor bhuaigh Dún na nGall i gCiarraí ó 1988 agus an chuma ar an scéal go leanfaidh san. Gallagher, buailte isteach aige siúd ach Griffin ag teacht amach agus déanta go maith aige siúd. Ansan chun cinn ar Mhichael Murphy agus tá cuma ana chlipithe ar Mhurphy i láthair na huaire. Tá go leor fachta aige ó leithéidí O'Mahony agus Griffin. Feannadh é go seo chugainn Brendan O'Sullivan do Chiarraí agus tá siad gafa laistigh den dlúthchosaint aige sna Conallaigh ach cheal tacaíochta tá sé gafa siar Aidan Walsh anois isteach go dtí Barry John Keane. Colm Cooper, Dúirt sé fé phointe ansan lena chiotóg agus ní amháin go dtabharfaidh sé fé ach aimseoidh sé an sprioc chomh maith. Ag sin é a dhein an ana-phointe ansan. Ach ana-ruathar arís aige Brendan O'Sullivan. Ana-luas ag an bhfear san. Sé an rud céanna againn i bhFionn Trá. Ach bua ana-thábhachtach do Chiarraí anseo inniu agus dhá phointe beidh siad ana-shásta. Sea agus in ainneoin go raibh tréimhse in uachtar aige Dún na nGall i bhfíorthús an tarna leath ansan chothromaíodar cúrsaí ar seacht bpointe an taobh tar éis sé neomat. Tháinig Ciarraí go láidir agus an cúl aige Peter Crowley i ndáiríre a chuir sa tsiúl arís iad agus beidh an Fiarsach ana-shásta ar fad sin triail intinne chomh maith le triail peile agus cruais a bhí ann anocht. Sheasadar an fód agus bhí an fear san ar fheabhas ar fad. Fuair sé trí cinn de phointí lena dhorn. Fuair sé an chéad cheann tráthnóna dhóibh chomh maith céanna. Donaghy, bhí sé siúd i lár an aonaigh chomh maith ach. Thar aon rud eile, abair, leithéidí Cholm Cooper, Bryan Sheehan, Aidan O'Mahony, iad súd a dhiscint ag feidhmiú go maith do Chiarraí, beidh sé siúd ag cur misnigh ar a mbainisteoir, is dóigh liom. Dún na nGall, turas fada a bhaile anois acu, buaite orthu súd don gcéad uair i sraith na bliana so agus in ainneoin cúil a gcaptaein, Michael Murphy, Ní mó a bhí iontu i ndáiríre ina dheabhaidh sin agus do chríochnaigh Ciarraí go láidir anseo agus do b'é Colm Cooper a chuir an dlaoi mhullaigh ar an dtaispeántas seo leis an bpointe deireanach, an chéad cheann aige siúd tráthnóna ach lucht leanta Chiarraí tuigeann siad go maith go